Ọ dị mma, ahịrịokwu nke mbụ anyị na-aga ịtụle taa bụ come and take. Come and take. Kedu otu esi ekwu ya n'olu Igbo? Bịa were. Bịa were. Ya bụ come and take. E nwere she is coming. She is coming. Kedu ka esi ekwu ya n'olu Igbo? Ọ na-abịa. ọ na-abịa. Matakwa na anyị kwuru na asụsụ Igbo na asụsụ Igbo enweghị gender. Ya bụ na ọ nwere ike ịbụ nwoke nwekwara ike ịbụ nwaanyị. Asụsụ Igbo enweghị gender. Ya bụ njirimara asụsụ Igbo. Ọ na-abịa. Ọ ahụ nwere ike bụrụ nwoke nwere ike bụrụ nwaanyị. That is, she is coming. nwekwara ike ịsị he is coming ya bụ ọ na-abịa anyị nwere why are you crying why are you crying ị chọrọ ikwu ya n'olu Igbo ga-asị kedu ihe ị na-ebere akwa kedu ihe ọ pụtara bụ why ihe ị na-ebere akwa are you crying why are you crying bụ kedu ihe ị na-ebere akwa she is washing her clothes ihe ọ pụtara n'olu Igbo bụ ọ na-asa akwa ya ọ na-asa akwa ya ya bụ she is washing her clothes e nwekwara ọ na-eri nri she is eating she is eating ihe ọ pụtara bụ ọ na-eri nri What is your name? What is your name? Gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? His bed is wet. His bed is wet. Kedu ka esi ekwu ya n'olu Igbo? Akwa ndina ya akọghị akọ. akwa ndina ya akọghị akọ ihe ọ pụtara bụ his bed is wet who beat you who beat you ị chọrọ ikwu ya n'olu igbo ga-asị onye kụrụ gị ihe onye kụrụ gị ihe that is who beat you e nwere they are many they are many ihe ọ pụtara n'olu Igbo bụ ha buru ibu ha buru ibu ihe they bụ bụ ha mana ọ bụrụ ofu onye gị asị na ọ mana ebe anyị na-ekwu maka ọtụtụ mmadụ ihe ọ bụ bụ ha ha buru ibu ya bụ they are many e nwekwara where are you going where are you going ọ bụrụ na ị chọrọ ịtụgharị ya n'olu Igbo gị asị ebee ka ị na-aga ma ọ bụ kedu ebe ị na-aga ya bụ where are you going they went to school they went to school kedu ka esi ekwu ya n'olu Igbo ha jere ụlọ akwụkwọ maọbụ ha gara ụlọ akwụkwọ ha gara ụlọ akwụkwọ they are playing they are playing kedu ihe ọ pụtara ha na-egwu egwu ha na-egwu egwu ya bụ they are playing kedu maka it is raining It is raining. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikwu ya n'olu Igbo gị sị mmiri na-ezo mmiri na-ezo ya bụ it is raining. Ọ bụkwara na mmadụ asị gị he is working he is working kedu ihe ọ pụtara n'olu Igbo ihe ọ pụtara bụ ọ na-arụ ọrụ ọ na-arụ ọrụ That is, he is working. My dad is tall. My dad is tall. Kedu ihe ọ pụtara n'olu Igbo? Nna m toro ogologo. Nna m toro ogologo. Ya bụ, my dad is tall. Kedu maka my mom is short? My mom is short. Ihe ọ pụtara n'olu Igbo bụ nne m dị mkpụmkpụ. Nne m dị mkpụmkpụ. Ọ bụ otu esi ekwu ya n'olu Igbo. Nne m dị mkpụmkpụ. Ya bụ my mom is short. Igbo language is beautiful. Igbo language is beautiful. Kedu ka esi ekwu ya n'olu Igbo? Asụsụ Igbo amaka. ọ dị mma anyị mgbe ọbụla ị nụrụ na igbo language is beautiful ihe ọ pụtara bụ na asụsụ igbo amaka ya mere anyị ji sị ka anyị gbaa mbọ na-akwalitenụ asụsụ anyị n'ihi na asụsụ bụ ndụ mba eji m aka na ị ghọtara ya nke ọma ọ bụrụ na e nwere ihe mgbagwoju anya Echefukwala idosa ajụjụ gị na comment section. Gbalịa ka i sonyere anyị na YouTube, TikTok nakwa Instagram ka anyị nye aka n'ịkwalite asụsụ anyị. Ka ọ dị.